mụ na the kokol ewu mpama nnamdị ga-ebu ụzọ nwụọ nna which biafra land where is the biafra land located where is the biafra land located ewu your audio country audio country shut up ewu shut up ikpu gbarie nne gị there asị m ikpu gbaa nne gị riri asị m ikpu gbaa nne gị riri ikpu gbarie nne gị ikpu gbarie nne gị ikpu gbarie nne gị i go bear witness i must bear witness m ma gbarịrị witness ekpu ikpu gbaa gị ja nne gị ja ja amụsụọ nna gị n'ala ewu ị nwere ihe ị na-arụ mma i must witness i must witness against your nnamdị ewu taa get out anụ mpama gbafuo gị n'ewu anụ onye onye ọha ji ewu iberibe onye iberibe onye ngwa onye ogbo anụ mpama ọ ga-adụrụ unu mma ọ ga-adụrụ taa shut up mechie gị ọnụ na-akọgheri mechie gị ọnụ ewu mechipụ gị ọnụ iti m na-agwa unu that na ife na-eme anyị nwa bụ ndị igbo si anyị nwa bụ ndị igbo n'aka watch this man a na-akpọ ijele or udele mepere ọnụ na-asị that na maazị Nnamdi Kanu ga-ebu ụzọ nwụọ yes according to this video unu watch na na-asị that na maazị Nnamdi Kanu ga-ebu ụzọ nwụọ that na ebee ka map of Biafra nọ na map world map ka unu watch this video ka unu nụ ife this man a na-akpọ ijele kwuru gbasara maazị Nnamdi Kanu ọ sị that na that n'oge protest the way federal government of nigeria will not release maazị Nnamdi Kanu just watch this video ka unu nụ ife this man akpọ ijele kwuru gbasara maazị Nnamdi Kanu ka unu na-afụ that na ife na-eme anyị nwa bụ ndị igbo si anyị nwa bụ ndị igbo n'aka some of the problem anyị na-enwe na this country akpọ nigeria bụ some of them bụ anyị nwa bụ ndị Igbo na cause ya na-agwa unu that na ma for Maazị Nnamdi Kanu to be released today ọ dị very simple as ABCD but some of our Igbo some of our Igbo brothers jụrụ ajụ na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta just watch this video ka unu nụ ife the time of vomiting this man akpọ ijele or udele kwuru na this video but please when I watching this video please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel thank you

ewu toro shut up mechie gị ọnụ mechipụ gị ọnụ ewu mechie gị ọnụ three of you sef bring the fourth person bring the fourth person nnamdị gị must go back to barbing shop nnamdị must go back to barbing shop ewu anụ mpama you must thunder gbagbuo gị there ara gbagbuo gị there thunder gbasaa gị isi mpama mmụọ ebe which mmụọ which mmụọ which mmụọ bịa ka anyị kwuo okwu ndị dị ndụ ọ sị bụ mmụọ let's talk about the living the same spirit which spirit ịtaghị mere onwe onye ogbo dede ngwa dede ngwa dede ngwa dede ngwa sị onye na-ata anụ mmadụ na-akpọ mmadụ terrorist cannibal they call me terrorist shut up shut up mechie gị ọnụ nwa iti nwa iti shut up mmadụ na-egbu anụ na-agụ anụ na-akọgheri nweta gị rie ihe dịbu niile na ndụ anụmanụ come on nzuzu pụga ọsọ ewu iti mechie gị ọnụ mechipụ gị ọnụ a sị ndị mesi shi shi anụ mpama ụsụ abụsụ eze nwanyị n'obi olu eze nwanyị nwụchie ụzọ there moto ga-arị gị elu which eze nwanyị which eze nwanyị fake eze nwanyị fake eze nwanyị

yes na this video don watch na ka this man mepere ọnụ na-asị na maazị Nnamdi Kanu emegide si n'aka ndị DSS wee pụta yes na ọzọ bụ ọ na-ekwu na na maazị Nnamdi Kanu ga-ebu ụzọ nwụọ ọkwa ụnụ afụ n'ife na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo si anyị nwa bụ ndị Igbo n'aka no it's not far from us it's not far from us yes ọkwa ụnụ afụ nke a bụ ekwensu a fụrụ anya o ọkwa ndị ọzọ na-sponsor this man a sị ka e checkie ụmụ ndị ọzọ na-sponsor ụmụ ndị kwụ ya n'azụ mere o ji dị bold nwee ụdị bold pụta pụta na protest against maazị Nnamdi Kanu